a Malawi komwe ndili kuno ndi ku Nsanje ku Marka komwe a Pulezidenti anayankhula kunena kuti amanga manyumba 18 a apolisi. Komwe ndili pano ndi pamene pakumangidwa manyumba 18. Mu sona yathu a Pulezidenti ananena kuti amanga osati ndikumanga ayi. Nde background yomwe mukuona kumbuyo kwangayi Kunoko kuli ma foundation chabe. Kunoko kulibeko manyumba amene amalizidwa. Koma manyumbawa ali pa foundation level as you can see. Tinacheza pawiri pang'ono, information yomwe tinapeza ndi yonena kuti this project inaperekedwa November and panali ma delays a zinthu zina zitatu, planning, ndi akuti location chani chizungu komano nkhani ndiyonena kuti zomwe zakambidwa mu sona kunena kuti kuno kwamangidwa manyumba 18 kulibe koma nkhani yonena kuti this project yayambidwa December kuli foundation yokha kuno kulibe nyumba yomwe yamangidwa ah ndimafuna ndikumbutseko zinthu zina kunena kuti Nthawi zina chilungamo ndi bwino osamanama. Ndipanga blame cabinet chifukwa chonena kuti aah kuno kwakhala kubwera nduna zosiyana siyana for past 2 weeks ku Nsanje kuno talandira nduna zosiyana siyana. This issue I believe anafika pamalo pano and anaona. Ndichifukwa chani anakanama kwa president kapena kumpatsa report yabodza. Anthutu amanena kuti tikafuna kupha njoka timayamba mutu. Ndi chifukwa chake lero mmawa wa lero anthu sanatukwane kabineti kapena kunena kabineti, anena kuti a Chakwera ndi abodza. Monga mukuonera apapa, kodi mukukhulupirira kuti anthu boma la mcp adzaikhulupiriranso? Pali ma project ambiri mwina amene ndingakumbutseni amene ali aku Shire Valley kuno. Sona ya 2024 kunayankhulidwa kuti kumangidwa Gwanda Chakuamba Highway. Kulibe. Tikukamba pano kunanenedwa kuti kumangidwa Gwanda Chakuamba Excel. Kulibe. Tikukamba pano msewu wa Marka wagumuka kale. Kodi kunoko anthu aziti chani za boma lanu mukamakhala mukamapeleka lipoti yaboza kapena tine mumalonjeza zinthu zomwe simukukwanilitsa tikambe za Sidik Mia highway kulibe anthu ali m'misewu yovutikira ine pa sona paja chomwe ndingalankhule kapena kungotsekera nkhani ya sona kunena kuti The SONA is full of lies, Mwachuluka bodza. Malonjezo onse amene analonjezedwa kuno ku chigwa cha Shire Valley palibe chomwe chinakwaniritsidwa kapena kunena kuti project inamalizidwa. Ma project onse amangoyambidwa ndi kusiyidwa. Kuli project ya mega farm ku Chikwawa, kuli makanala okhaokha. There is nothing on the ground. Mu SONA a president alephera kupereka solution, permanent solution ya njala. Climate change tiyeni tiyisiye apo koma tili ndi madzi Karonga to Nsanje amakhala akuyenda 24 hours. Tatipaseni ma equipment a irrigation Malawi muno nkhani ya njalayi tiyisiye. Mu SONA muja a president akanikatu kupereka ma permanent solution ya mafuta Malawi muno. akanika a president kupereka permanent solution ya forex kodi kumanena kuti tili ndi atsogoleri otani mr president your cabinet has failed you inetu nkanakhala inu I could have fired the whole cabinet chifukwa achititsa manyazi munthu wamkulu apereka malipoti abodza funso nkumati kodi ndalama za ma project onsewa zapita kuti ndipo wadya ni mwana wa ndani ndalamazo komanso with a period of campaign ma, ma project ena ngati ano amene mwayamba muwamaliza kapena it's just a part of the campaigning kufuna kunamiza malawi mwayiwalatu chinthu chimodzi boma lanu kunena kuti amalawi tinayera m'maso simungatinamizenso ni momwe tikuchitiramo we are fixing this country kunama ifeyo tizibweretsa chilungamo pa mta- pa mbalambanda aliyense azionere yekha your cabinet mr president you have failed shire valley you have failed this country as i said mu SONA mwalephera kupereka permanent solution ya njala mwalephera pe- kupereka permanent solution ya mafuta komanso forex malawi muno chonsecho anthu amabizinesi akuluakulu ngati amwenye machinawa amatumiza ndalama makwawo amangodziwa kubweretsa ndi ma pay slip oti akugula katundu have you ever cross check kuti katundu amene amabwerayo is worth ndalama zomwe akunena zija kapena kuna- amakhala kungonamizira kuti ndalamazo akugula katundu akutumiza makwawo mr president you need to fix your cabinet although the time is up thank you